For though we walk in the flesh, pakuti ngakhale tiyenda mu thupi
we do not war after the flesh. sitimenya monga mwa thupi That has to be very clear. ichi aliyense You achimve make a very big mistake ulakwitsa.
When you think you're a Christian Ukamaona ngati ndiwe Mkhristu and you are carrying your battle ndiye nkhondo zako in a fleshly way, nkumalimbana nazonso mwathupi, we don't war after the flesh. sitimenya nkhondo, sitilimbana monga And mwathupi. you lose out.
You don't have the backing of God. Iwe udzasowa kuthandizidwa ndi Mulungu Anytime you carry the battle in the flesh, ngati nkhondo zako zauzimu kuzimenya because mwathupi. God doesn't fight with you in the flesh. chifukwa mulungu salowerera ku thupi You want God to come in, ufuna mulungu alowerere mind you not to engage the flesh. uonetsetse nkhondo yo usaimenyere ku thupi If you really want to invite Him ngati to come, ufuna umuuze mulungu do alowerere not let the flesh come in. usalole cha thupi The chikule moment you allow the flesh to come in, you have lost. nkhondo ukangoimenyera ku thupi wagonja You have left God. ndiye kuti Mulungu wasiya And when padera you leave God, ukasiya you are an Mulungu ordinary human being. iweyo umakhala munthu And wako here's the problem ndiye vuto you are nali fighting people ukulimbana ndi anthu that they know in the physical, amene kuthupi amadziwa bwino they know very well how to fight. amene ndi akatswiri omenya nkhondo ya You don't know how to fight in the physical, iwetu kuthupi sutha kumenya let mwana. alone in an evil way.
mwinanso kumenyanso In a ndi zida fleshly way. zoyipa za thupi There is no Sutha. language from you.

Iwe ndi wabwinotu khalidwe to lako iwe. carry yourself in a way that you can hurt anybody. Iweyo sungathe kudana ndi Now, munthu. if you leave God, Ukasiya you will Mulungu always be a victim umakhala opwetekeka because ndiwe. you don't have the power, you don't have the, the, the, the evil, the capacity of evil Iweyo mawu aululuwa sutha. to really kulala hate any, tasuta. any person. Kudana ndi munthu sutha. So it's important you understand Ndiye chonde dziwa ichi. that you don't fight nkhondo yakoyi in the flesh. usaitenge kuthupi fikoyo You kumeneko fight in the flesh, you lose it. ukapita kuthupi kumene sutha ulephera
Here's a problem, let me tell you something. ndikuuzeni ichi
There are things that when we got born again pali zinthu zimene titabadwa didn't mwatsopano change, sizinasinthe zilipo and they are changing gradually ndiye zikusintha pang'ono as we are pang'ono exposing ourselves to the ministry

And the part that doesn't change, I want you to know, gawo limene silisintha is your mophweka mind. ndi malingaliro ako So your mind doesn't get born again. malingaliro Your sabadwa thinking is still the same. kuganiza nkomwe Now, kujabe all of us, before we got born again, tonse tisanabadwe we are mwatsopano coming from where we fought in the physical.
tinkalimbana nkhondo monga mwathupi We fought in the flesh. timamenya nkhondo monga mwathupi That's what we are used to. zimene tinkadziwa Are you getting what I'm saying? tili limodzi kodi That's what we are used ndi to. mmene tinkadziwira We are used to deal with things in the fleshly way. zinthu timalimbana nazo monga mwathupi
So if you do something wrong, ndiye mati wina akakulakwira my first idea on what Choyambirira. to, to do, ndikafuna kuchita nawo because of, zomwe may not really be spiritual. mwina kuti chimakhala si chauzimu

chifukwa kuti wawawidwa chifukwa chake And kuti in those wabwezere.
moments are very, very ndiye dangerous. nthawi izi zimakhala zoopsa Because where there is anger, chifukwa ukawawidwa there is every sort of evil. kalikonse koyipa kakhoza kutuluka That's what ukawawidwa the Bible says. malemba akutero And the very first thing ndiye that choyambirira comes into our mind ukawawidwa is not, not many times the spirit, kawiri kawiri sichikhala cha it is uzimu always the flesh.
chimakhala cha thupi

Aona. They will see.
Sanganditero aona. And this has made us to get into so many problems. Ndipo ichi chapangitsa akhristu ambiri alowe m'mavuto. You have seen people going to the mountain anthu akwerapo tuphiri to respond to the flesh chifukwa chakuti afuna akabweze chifukwa monga mwathupi to feed their anger Akadyetse ndi kukhutitsa mkwiyo wawo monga mwa thupi. Don't ever think that everybody else that spends time in prayer is praying to God. Sikutitu aliyense akupemphera ndiye kuti akuyankhula ndi Mulungu. Never. Ayi. It's a motive behind the prayer. Ena amakhala ndi cholinga chawo ndi mkwiyo. Ask yourself why do you think people find a reason sense to go into a place of prayer to curse other people. kulowa mu pemphero cholinga atemberere ena pemphero lonse mangotemberera anzawo

People in the mountain. anthu ku phiriro akwera Ameneyo wandichitira zimenezo aziona. Is that going to God? mulungu amva You zimene are angry. wakwiya It's a iweyo.
response of your anger. uchitazo ndi You mkwiyo are wa hurt wanu. inside. wakwiya nde wakwera phiri
And you are failing to separate between nde the anger from your spirit ukulephera kuku- kudziwa kukwiya kwa and mzimu this evil anger from your ndi flesh. kukwiya kwa thupiku kulephera osiyanitsa